this thing ị na-akpọ akwụkwọ nsọ today bụ mgbe a 15 years a ba nọlụ retreat ka ha ji wee jee dee anya asị gị in the book of Matthew mgbe gboo a na-agba gị ebe a ị bata ruo na be nna gị isi onye ọcha adọ chọọ okpokoro isi onye ọcha adọ tupu ndị ọcha abịa anyị na Chukwu dị na mma ife ọbụla anyị yọrọ Chukwu ọ na-emere anyị maka na anyị na Chukwu dị na mma nwata ada anwụ n'afọ nne ejirọ operation amụ nwa maka na anyị na Chukwu dị na mma nwa nwata ada anwụ anwụ ị chọọ ịjụ ajụjụ ba asị gị ngozi na-adịlị onye na-afụrọ n'anya wee kwelụ maka na alaeze eluigwe bụ nke ya onye ọcha wee gwa gị sị gị na akụ nke ụwa n'ụwa bụ ibe efu ngị rapụ akụ nke ụwa ngị rapụ ana gị rapụrụ ya nkwụ gị ngị rapụrụ ihe niile ka ọ nọdụ be anyị kpaba ego osubịa mmebi alụsị alụsị ama mgbu ya so fa zuru alụsị dị na be anyị bunyesịa ndị ọcha bupụta i bunye o bulu tinye n'ụgbọ ndị ọcha suru alụsị ọkụ for one day ị malụ reason ndị ọcha ji wee na-ebulu alụsị anyị na-etinye n'ụgbọ ị malụ reason o nwere enwe ike ịgba m reason ka m nye gị obere oge then this thing anyị na-akpọ wa oyibo oyibo is not a broken language that broken bụ igbo igbo borrowed language oyibo bụ ya ba kpọrọ gị oyibo gị na-eche na onye ọcha ka a na-ekwu ka m gwa gị oyibo bụ igbo language ka ọ bụ ịma about it ka ndị ma about it how many of you here knows that oyibo is igbo language how many of you here knows that oyibo that we call them is igbo language during the era of slavery fabigo mmadụ maka na onye igbo a na-ego onye igbo ka onye na-ego gold onye igbo dị very very expensive reason we are spiritually strength uh, powerful and physically powerful and intellectual powerful we are wise and everything anyị ka other tribes wee mara ibe anyị ka ba waa anya anyị ka ba sie ike so ọ bụrụ na ba abịa igo ndị slave ba na-achọ onye igbo iwu dutere ba slave ka ba golu ba na-ajụ gị ba batazi ba na-ajụ slave ka ba dị sure na onye igbo ga na-ajụ gị ị bụ onye igbo that's ba chọrọ ịsụ our language but with their tongue a twist ya na-akpọzi ya oyibo onye igbo ka a chọrọ ịjụ gị ma ị bụ onye igbo a chọ ịjụ gị ma ị bụ onye igbo a na-ajụ gị ị bụ onye igbo ị bụ onye igbo from there anyị a capture ọnya maka aba niile ebe a na-emite ebe ama na ndị igbo na-aga abịa so every slave master mgbe a na-achọ onye igbo and then the intonation of them ibe ba na-ajụ ndị na-edutere ba slave bụ ọkwa onye igbo are you sure it's onye igbo onye igbo anyị na-arụzilata oyibo n'ọnụ ba generally naanị ya onye igbo onye igbo anyị wakwa bụ onye igbo oyibo that is where that onye igbo onye igbo oyibo come from this is the history that they never want you to know ndị igbo defeatili ba n'aya ekumeku they now went back on a retreat aya ekumeku lastịlị up to 19 centuries ọ, ọ lastịlị up to 1900 they now went to retreat they stayed 15 years we did not hear of them 15 years the whole general all of them anaa anọ 15 years anyị anụzi maka ba after 15 years ndị ọcha bịakwa be anyị ọzọ we now begin to anyị amịa mma anyị na ọ kwa ndị ọcha but ndị Igbo ada egbu ka m gwa gị ọ bụ na ị bịa aya ọ bụ na mmadụ ejiri egbe o jiri mma ọ ga-eji wee gbu gị ya hapụ ya we now look at these people anyị abụ na be ejiri egbe na be ejiri mma anyị etikwa mma anyị n'ọbọ wee kpụrụ ba kpụga na nke ndị nze na ọzọ e wee jụọ ha ka ndị ba bụ maka na mgbe ba bịara be anyị o nwere ndị be anyị nwere anya ukwu fa kpọọlụ kụziere be language be ndị ahụ bụ ibe na-edu be wee na-aga ndị ahụ na-emeli be interpret ihe niile eh, ha na-ekwu mgbe ahụ ba bịara be anyị and mostly ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ ndị osu I'm sorry to use that language. ọ bụrụ na ba na-agwa gị history ba na-agwa gị na ndị Igbo nwere ndị ba sị na ba bụ ndị osu na e nwe ndị ba sị na ba bụ ndị ohu na e nwe ndị ba fa akọlụ gị conjoin story about that osu ọ bụrụ na anyị asị ka anyị kwuo nya ọfụma ndị nụnwa bụ ndị gburu mmadụ n'obodo be si obodo be gbapụ jee obodo ọzọ jee bili na be anyị ibe anyị na-akpọ ba bụ ndị oru ndị nụnwa bụ ndị bịakwutelu anyị aya anyị ejide be gbuo be jide ụmụ ba seizie be na be anyị fa abụlụ war slaves maka ndị na-akọrọla gị that story ọfụma ndị nụnwa bụ ndị egbula ada anyị maybe na a na-anụ onye Igbariam n'obodo unu unu wee gbuo onye Igbariam a bụ ndị be anyị wee bịa wee gwa gị na ọ bụ na ị chọrọ ka unu na Igbariam nụọ ọgụ unu duru anyị four virgin four virgin a bụ unu ga-edu ya unu duru ya ba bata be anyị ba bụlụ oru maka na e ji be wee kwụọ ụgwọ isi this is the story that they did not tell you so ndị anụnwa bụ ndị ba capture maka ndị anụnwa na ọ dị ka ndị na-emere onwe be ive iche ndị di a na-emere onwe be ive iche ndị a bụ ndị ba capture ndị anụnwa gbalị ba ihe mpu na ọwara anyị ba gbalị ba otu anyị si wee bili ba gbalị ba ive niile about us fa nabata ba kụziere ba asụsụ ba ka ba wee nwee ike wee na-communicate their language to us na-agbazikwa ba ive anyị kwuru in the return ba wee bido mgbe ba nachiyetara azụ ba wee chịkọ aka ọnụ mgbe ebulugo akwụkwọ nsọ yiri uwe mwụda ọcha fa yuzulu another strategy mgbe nụwa ba na street bụ mgbe ba jere wee jee concoct wee jee concoct that thing a ị na-akpọ akwụkwọ nsọ this thing ị na-akpọ akwụkwọ nsọ today bụ mgbe a 15 years a ba nalụ retreat ka ba ji wee jee denye a sị gị in the book of Matthew ọ idea of ofu onye n'ime be claimụlụ ịza matthew ka e dere a sị gị in the book of moses idea ofu onye n'ime be claimụlụ ịza moses in the book of eh, elijah ma ọ bụ in the book of nkewa ofu onye n'ime be claimụlụ ya in order ka fa wee weta anyị fa wee debe akwụkwọ adesie they say and i quote before you defeat africans you will first of all take away their spirituality without their spirituality you cannot defeat them and they found out that they cannot defeat us with egbe na mma fa ama defeat anyị with egbe na anyị etego ọgwụ egbe ba na-arụ ị na-agba odechi ọ da aba mana anyị gbaa be ụta anyị agbapuo be afọ anyị egbugo be in numbers in thousands in millions ndị nụlụ aya ekumeku egbugo ofe kpụlụ isi ebe mgbe gboo a na-agba gị ebe a ịbata ruo na be nna gị isi onye ọcha adọ okpokoro isi onye ọcha adọ ọ bụ na ịjụọ your grandfather ọfụma each family dị n'ala Igbo nwechara isi onye ọcha enwere isi onye ọcha eji ana anị enwere isi onye ọcha eji aṅụ mmiri asị gị na mmadụ ji okpokoro isi mmadụ aṅụ mmiri okpokoro isi ndị ọcha dị ihe ahụ emegidere ya mgbe ahụ maka na ozu ba kalichiri ebe niile anyị were e, e, aka ba wee were na-eme na-ana aka ndị na-echibere echichi ewere ọkpụkpụ ba na-ana aka ijide ọkpụkpụ ya ibe nwa onye igbo ibe ga-esi ya ịtọ iweli ya mee ịtọ nye ga eji wee mebe wee replace ya mpu atọ bịa atọ mgbe ahụ were obodo be ọ gbara so isi onye ọcha dị n'obodo na be niile family niile ọ dịgidekwara be anyị mgbe nwa ọ dịgidere be anyị mgbe nwa so ndị ọcha wee nụsagide anyị ọgụ a o kwerọ ba ba wee jee yite awọrọ ọzọ wee yile awọrọ christianity wee batazie nke a wee na-agwa anyị na ba abịalụ na ọ bụrọ ba a na-asị ba na ọ ba nụsara ya ọgụ ọ sị na ọ bụrọ ba maka na ba eyizi soja ee, ee, attire na ba yizi uwe mwụda sị na ọ bụrọkwa nara na ba bụ the missionaries this is how you hear about the missionaries today asị na ba bụ the missionaries missionaries na-eme gịnị ba sị na ba bịara ịkụziri anyị maka chukwu asị ya chukwu nke anyị ma tupu ndị ọcha abịa anyị na chukwu dị na mma tupu ndị ọcha abịa ife ọbụla anyị yọlụ chukwu ọ na-emere anyị ya tupu ndị ọcha abịa maka na anyị na chukwu dị na mma nwata ada anwụ n'afọ nne ejirọ operation amụ nwa maka na anyị na chukwu dị na mma nwata ada anwụ anwụ okorobịa ada anwụ anwụ agbọghọbịa ada anwụ maka na anyị na chukwu dị na mma until na ndị ọcha na ndị eh, eh, kedụ ma afa ya ndị eh, eh, em, missionaries abata ndị missionaries wee bata wee sị na ba chọrọ ịkụziri anyị maka chukwu anyị buvu ụzọ wee malụ wee gwarazie anyị kọbaziela anyị na chukwu bu ụzọ kee adam na eve ịchọ ịjụ ajụjụ ba sị gị na ngozi na-adịlị onye na-afụrọ n'anya wee kwelụ maka na alaeze enuigwe bụ nke ya na ọ bụ na ịfụrọ n'anya wee kwelụ maka na onye igbo na-ajụzi ba sị ya na anyị chọrọ gosi anyị ya kedu ebe enuigwe dị gosi anyị enuigwe a kedu ejenugolo ebe ahụ ị maara a sị gị na ngozi na-adịrị onye na-afụrọ n'anya wee kwelụ maka na alaeze enuigwe bụ nke ya nwa onye ọcha wee gwa gị sị gị na akụ nke ụwa nụnwa bụ ife efu ngị rapụ akụ nke ụwa ngị rapụ ana gị rapụrụ ya nkwụ gị gị rapụrụ ihe niile ka ọ nọdụ be anyị kpaa ego na gị rapụ na ụgwọ ọrụ gị dị n'elu igwe na-eche gị ndị ọcha chọrọ ka anyị impose their self their leadership on us mana anyị nwere three people na-achị Igbo anyị enwerọ igwe mgbe gboo igwe eze obodo unu bụ mbịambịa ka ọ bụ missionaries du ya bịa anyị enwerọ ya in the olden days anyị enwerọ onowu onowu abụrọ Igbo ọ bụrọ omenala Igbo it's imported we adopted it and they impose it on us not we adopting it fa melu ya impose on us fa melu ya impose on us onowu abụrọ igbo the cabinet uh, igwe in council the cabinet chief the igwe cabinet ha abụrọ omenala igbo anyị enweburọ ya before fa melu ya impose on us anyị enwerọ ya before kedu ife anyị nwelu before ama m na ife ị ga-ajụ m gwa gị m gwa gị ife anyị nwelu ife anyị nwelu before bụ ndị nze na ọzọ onye bụ the first citizen of the village bụ the eldest man in the village the first citizen of the village village gị village mụ anị igbo niile bụ the eldest man n'obodo unu bụ the first citizen ọ bụrọ igwe ọ bụrọ igwe ọ bụrọ cabinet ọ bụrọ onowu let us anyị amaligo na anyị anụ anyị ama ewechapụnwuzi ya but let us know the history ka ị mara ife ị kọrọ ụmụ gị igwe abụrọ omenala onowu abụrọ omenala igbo ọ bụrọ omenala igbo ịgba ọfala abụrọ omenala igbo igwe in council cabinet members abụrọ omenala igbo ndị ọcha mere anyị ya impose they impose it on us ife anyị nwere mbụ the first citizen bụ ezeana the eldest man then followed by ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ ọ bụrọ ofu onye no ndị nze na ọzọ ndị talị mma eze ofu ụbọchị m ewepụta time kụziele gị maka nze na ọzọ gwa gị iwu dị na ya followed by the chief the um, um, uh, kadimafia the uh, ọchịagha ya bụ the chief warlord nya bụ the the uh, uh, warlord of every village and the ọchịagha is rotate na ọ na-erotate erotate kedu ka o si erotate ọchịagha o nwere onye ga-abụ ọchịagha sị gị na nya bụgide ọchịagha wee nwụọ ọ dịrọ possible ọchịagha na-erotate erotate kedu ka ọchịagha si abụ ka e ga-esi echi mmadụ ọchịagha mgbe gboo ka esi echi mmadụ ọchịagha bụ aya daa n'obodo anyị na obodo unu na-anụ aya na anyị na ba nwelu eh, disagreement dịla anyị anyị wee bido ọnụnụ aya ọchịagha bụ ụmụ ikolobịa niile nọ n'obodo ya-eje nzọ ọchịagha by ndị ga-egbute isi mmadụ ndị obodo a wee nata egbute isi mmadụ a gụọ nya ọnụ onye ọbụla nke e kacha na nọmba onye ahụ abụlụgo ọchịagha of that village so each time war broke out ọ bụrụ na onye bụ ọchịagha na na-egbute isi mmadụ kalịa nya e dethrone nya onye ọzọ abụrụ this is how this ọchịagha of a thing come about na ị bụlụ ọchịagha does not prevent you from going to war ị nwere ike ịbụkatakwa ọchịagha onye ọzọ naa gị i jekwa ọzọ i jekwa aya ọzọ gbuketakwa mmadụ ị bụrụkwa ọchịagha bụ ndị na-eme odogwu ndị na-eme odogwu bụ ndị a na-akpọ ọchịagha ọ ba na-ewin ọchịagha okay now every village nwere ọchịagha mgbe ndị ọcha chọrọ ka ba sobe ezani ezani bụ the oldest man ezani wee na-agwa ba sị ba na ọkwa nsọ ana ka nya debe nya ji wee bụrụ wee luo this age nya lulu maka na a sị na onye vee nze o golu nka onye vee nze ọ bụrọ onye vee eze onye vee nze that is the correct onye vee nze nze nze bụ ịkwụwa aka n'eziokwu ọ nya ka m gwara na m ma-akụziri gị maka nze na ọzọ nze bụ onye dị very righteous ndị nze bụ ndị saint maka na ba na-anwụ iyi m ma-akụziri gị mbọsị m ma-akụzi maka nze na ọzọ m gwa gị otu fa si anwụ iyi so i vee nze i golu nka so onye bụ the eldest man wee na-agwa ba sị ba na nya bekwanile nze wee golu nka sị na ọ bụzi kịta nụnwa ọ bụzi na nya bụ the eldest man ka ụnụ ga-abịa bịa gwa ya ka nya gwawa ndị obodo ya ka ba kwụwa tax ma ọ bụ ka nya gwawa ndị obodo ya ka nya na-asịba na onye ọcha asị si na nya ama mme otu ahụ ma wee rapụ onye nke a rapụ ya wee sobe ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ na-ezere anị maka na akụgbuo ebe ka isobelụ bụ onye ọcha ndị nze na ọzọ nwesị abachọkwa ịnụ ụdị nkata n'akụkụ ba fia onye ọbụla fia alụ alụ onye ọcha kpuchie ọnụ alụ ka ị na-ekwu ndị nze na ọzọ ekwerọ ba ndị ọcha wee naa azụ wee sobe ndị ọchịagha na-anwụ n'eke ba si wee ghọlịta ọchịagha fa gwara ọchịagha sie na otu a ọ bụ na ọchịagha dị rotational sie na ma ga-eme ya ka ọ dị permanent this is one thing na ma ga-echi ya echichi e na-echinube mmadụ n'obodo be ọchịagha na-egebe ntị ba sie na ba ga na-akwụ ya ụgwọ ọnwa na ọ bụ na o nyelu ba aka ba conquer wee mee ihe ha chọrọ na ba ga na-akwụ ya ụgwọ ọnwa this is the same strategy ba nọ na round table adistin kpacha anya wee welie gasa obodo niile ọchịagha wee gebebe ntị n'ibe ba na-ekwu na ba ga na-akwụ ọchịagha ụgwọ ọnwa si na ba ga-echi ya echichi ị ma na ba mesịrị chie nya echichi ya ba chiri ọchịagha echichi ị ma echichi ya chi ya achọrọ m ka m malụ ndị na-efollow history how many of you knows this history kedu echichi ba chiri ọchịagha i want you to write it in the comment section o nwere echichi ba chiri ọchịagha echichi e chiri ọchịagha bụ warrant chief warrant chief do you hear about that warrant chief you know the story of warrant chiefs warrant chief bụ ọchịagha e chili ya bụ ibe e chili ọchịagha e chie nya warrant chief fa chili ya warrant chief dunye ya ndị army before now before this period now fa bu ụzọ mgbe ahụ fa bịara izizi fa chịkọrọ aka ọnụ fa bu ụzọ kụzibere anyị maka ụka ba kụzilebe anyị maka chukwu va gwaba anyị anyị bịaba ụka na anyị anyị efezina mpịampịa mmụọ they try to stay uh, many people va deceive so many people buru alụsị ba then ndị nke va na-edeceive nọ va ezie ndị osu ejeje zuta alụsị bụ e zulu nya bụ na ụfọdụ alụsị na e zulu ezu n'obodo unu maka gịnị na osu ma na o zulu alụsị na alụsị ama mgbu ya ị marọ osu bịa mebie alụsị alụsị ama mgbu ya yes maka ị dị na-ajụ m na o nwe ndị mebiri alụsị na be unu mana famili nke a na-aga n'iru unu nwa na-atasị ahụfụ jụọ ese ọfụma malụ ntọ na na ndị a malụ ntọ na na ndị a mebiri alụsị na-aga n'ihu maka ba nọdụ na your family ba ya-abụ the first people oge e kwuwe ka e mebie alụsị ya ba mebie nye alụsị ama egbu ba unu nwa ka alụsị ga na-egbu na alụsị emeka bụ ọ taba ba afụfụ ma ibulu ogbu ọ ma egbu ha so va zuru alụsị dị na be anyị bunyesịa ndị ọcha ndị ọcha gbara gị sị gị efena mpịa mpịa mmụọ na alụsị anụnwa na ị na-efe na ị ya-eje ọkụ mmụọ ma nwa onye ọcha asị gị bunye ya the alụsị i bupụta i bunye o bulu tinye n'ụgbọ ndị ọcha suru alụsị ọkụ for one day ị malụ reason ndị ọcha ji wee na-ebulu alụsị anyị na-etinye n'ụgbọ ị malụ reason o nwere onye nwe ike ịgba m reason ka m nye gị obere oge gbagodu m reason gbagodu m reason Sorry, this program is not to downgrade some people and uh, who and can. I just want to say the history the way it is. I am sorry ma ọ bụrụ na okwu m kwuru na ọ na-emetụ gị ọ bụ otu m si wee na-ekwu ya ị likerọ my words of uh, the way I use my words adị m very very sorry please forgive me the reason ba ji wee na-ebulu arụsị anyị bụ na ba chọrọ ka ba dị otu a ndị aya Ekumeku dị fa chọrọ ka ba dị indestructible fa chekili na arụsị nwa ba ma nwa dịka e si aga ya nọ na ba bulu ya fa bulu the arụsị nawa be ba fa chọrọ ka ba luo be ba ka ba mee the alụsị ka ba dị indestructible ka ba usekwu ya against us ọ ya ka ba ji wee na-ebulu alụsị ya alụsị ba bu ụzọ wee demand ya bụ ekwensu maka na ọ na-anụ aya ekwensu fa bu ụzọ demand ya for ekwensu ya mere na so many ekwensu dị n'obodo dị iche iche na ebupụzili ya obodo niile dị n'ala Igbo nwechara ekwensu many then many na-enwerọ ekwensu nwelu eh, ibobo many na-enwerọ ekwensu ibobo nwelu amadioha ekwensu ibobo na amadioha na-alụ the same ọlụ as of then so ọ bụrụ na unu enwerọ ibobo ị ma na unu ya-enwe amadioha maọbụ ekwensu ofu ka unu ga-enwe this is the way fa ji wee bukọsịa so many alụsị dị na be anyị wee naba be ba mgbe ahụ ndị ọcha yuzuru strategy onye na-abịa ụka nya kpọrọ nwanne ya bịa otu ba si wee mie bụ na ba malụ na anyị ewero shuga ba ji shuga bịa anyị amarọ ibe bụ shuga ibe anyị welu na-atọ ụtọ bụ mmanụ aṅụ anyị ewero shuga so onye ọcha bịa ọ na-agwa anyị na shuga tọkalị mmanụ aṅụ ọzọ anyị anyị na-ene anya ka anyị fụ anyị batazia n'ụlọ ụka ọ gwa gị sị gị na ọ bụrụ na i dute mmadụ o nye gị shuga ebe a ka slavery nọ bido na i dute mmadụ o nye gị shuga i dute ofu onye enye gị ofu shuga i dute mmadụ naabọ enye gị shuga naabọ ụmụ nwaanyị anyị nwere ọnụ ụtọ na ụmụ nwaanyị ka ba na-aghọta mgbe gboo bụ ụmụ nwaanyị na-anọ n'ụlọ ụmụaka anyị eh, ụmụ nwoke ejebe ọrụ so ụmụ nwaanyị ka ba na-abịa aghọlị ụmụ nwaanyị bụzi di ya pụba agbalụ jebe n'ụlọ ụka elu enye gị shuga akụzibere gị saba gị isi a na-ekwu interpreter na-interpret a na-ekwu interpreter na-interpret asawa gị isi na-agwa gị na one man one wife bụ ajọ ibe ebe a ka ụmụ nwaanyị dị wee capture nya one man one wife na ajọ ihe a gwa gị sị gị ee na i fele i kpere alụsị na ị na-ekpere alụsị na chineke ga na-ewelu gị iwe a capture nya a na-agwa gị na na gị gbaba ọsọ n'igwe na gị bie ndụ gị ọfụma ka ị wee jee n'igwe a capture nya otu a ka ba si wee mee ya wee systemize ya systemize ya ndị na-alụ ọrụ na gọọmenti na-ejekwuzi ndị obodo a na-eje ndị na-alụ ọrụ na ụka a na-alụ ọ wee megide ibe a megide ibe a megide ibe a so enye gị i je kpụdute mmadụ enye gị shuga a gwakwa onye ahụ i dute that is otu a o nwere ebe a ndị a ji eme content sị gị bring two people and that two people will bring another two people so ndị ọcha wee bido anyị wee bido ibring two people onye bi o dulu nwa ya bịa ị nọkọtaba enye gị scapular ị nọkọtaba enye gị akwụkwọ eselụ ndị ọcha eselụ asị gị na nke anụnwa bụ eh, kedu ma afa ya na nke anụnwa bụ adam na nke anụnwa bụ eve asịrị gị garden of eden anyị na-ekiri n'ibe nkiri anyị na-afụrọ mbụ asị gị na ibi anya gị ya emegide mgbe a mụrụ m ndị ọcha ka nọ na be anyị na fọkụlarị ndị ọcha ka nọ na be anyị ibe ndị ọcha na-eme mgbe a bụ anyị bịa ụka ụmụaka anyị bịa ụka esielụ anyị rice a e na-egbere anyị tii ma anyị bịa ụka anyị bịa ụka ebunye anyị tii ka anyị ṅụọ a na-agwa anyị bịasịba ụka ike na ebi ọzọ anyị jide maka ihe ili rice na-eje na-eje ụka maka ili rice na-eje ụka now ijegị ejegidela ụka jegide ụka bụ emezie ya introduce school otu a ka e si wee mee introduce school ife a so na one of their um, um, um, like, map fa roll out for Igbos fa eme introduce school school fa melụ ka ba napụ gị ọlụ aka ị na-alụ wee dị wee nwee ike introduce-ụọla gị na ị ga-abụ odibo be ị na-alụlụ gị ọlụ ba na-akwụ gị salary ka ọ na ịmara na ịlụ ọlụ oyibo bụ bụ odibo ka ị na-agbalụ ndị ọcha odibo ka ị na-agbalụ ha fa na-akwụ gị salary ka ị na-eyuzi na akọ na uche gị ka ị bịa na-alụlụ gị ọlụ ba e introduce their school their their school system then their their school system ọ bụrụ na ị chọrọ ije akwụkwọ ka ịmụta ka esi asụ oyibo na-asụ supili supili otu ndị be anyị si ekwu ya na ọ ka ị sụba supili supili ka onye ọcha ị na-asụ ka onye ọcha ị na-asụsịkwa supili supili ịchọzie ka ị na-asụ ya ị ma na ị ya-eje ụka asa gị isi asacha gị isi eme gị baptism i nwee baptismal name o ji wee bụrụ na ndị nna anyị ba na ị ga-etegịta your grandmother na ibe ọ na-aza bụ Michael eh, David John Joshua eh, Nebuchadnezzar na ndị otu eh, the reason bụ na during their era mgbe a ka a na-agụ akwụkwọ to standard 6 before ị na-agụ akwụkwọ you must have a baptismal name ga-ekwe onye ọcha ọkpụkpọ na ọ marọ akpọ Chukwuemeka na ya eme gị baptism gụọ gị afa onye ọcha ya na-akpọ gị onye ọcha ya ezuru afa gị ojeme gị chefuo nke ọzọ kpọba gị baptismal name so tupu ijebe akwụkwọ ị dị qualified ije akwụkwọ i bulu ụzọ jebe ụnọ ụka o ji wee bụrụ na ọ na-adị ka one particular people fa dị very successful maka na ọ fa nwa bụ ndị ahụ ndị ọcha bu ụzọ wee meet benefitiri so much na ọjịje akwụkwọ ba bụ lawyer ba bụ doctor ba bụ reverend fathers ba ju na reverend father fa bụ lawyers fa bụ ebe ibe niile maka na ba serve-ụlụ ndị ọcha very very well bụ ndị a na-ekwu ibe ba serve-ụlụ ndị ọcha very very well ndị ọcha dukwa n'ụwa ụlọ na ọ ba bụ slave masters bụ African slave masters e nwelụ na ala Igbo ị na-ekwu ekwu slave masters e nwee nwa onye Igbo na-asị gị na ndị Igbo ndị nna nna anyị ba lekwanụlụ nwa ba ndị lere anyị bụ ndị a bụ ibe lere anyị as of then ewee bido mgbe ba ji wee ghọrọ ebe anyị n'ezi anya majority abịago maka two people bring two people another two people bring two people o nwere ka ihe kpọtagide mmadụ enye gị ugobe enye gị ugobe enyinyo ị ga-eji wee na-enyo onwe gị ịma na ihe dịgo upgrade ịma na ijekọtago ụka ịnyara chapụleti n'iru ịnya skapụla n'azụ ịnyalụ krọs n'akụkụ nka ịnyalụ nka ịma na ichizugo ị na-aga otu echekọ ịma na itolugo inye ugobe akwa gị aka n'isi